iya ọzọ bụrụ mmụọ m ọzọ bụrụ ebemebe ọ na iri ọzọ bụrụ ekpeteghete ọzọ bụrụ mmụọ m ọ na-emekwonu m etuo mmụọ afa ọ narụ wee merụ mmadụ ebumnobi ya afa eji mara ọzọ bụrụ ka m tiri ife ọzọ bụrụ mmụọ m na ụfọdụ amabeghị dị naanị etu ọzọ bụrụ na nna ya ọzọ bụrụ mmụọ m mgbe ọ na-asị ụnụ ụmụ anyị na omenala anyị na-eneghara anya ọdụ ọdụ mma ọ dịghọ Chukwu kere Igbo a mma ọ dịghọ nna anyị Igbo mma na anyị na-eneghara omenala iwu Igbo anya taa mmadụ ya ekunie baa be ndị unyi ibe nwoke ibe o ji ụtụtụ o ya ejisi onye bịa be ya nnọọ ọ gịnị ọjị o were biskiti eji achọrọ ụmụazị ife afịa achịcha ọ ghaa ya na afere bie onye ọ sị ya na na-enwe ọjị ibe anyị na ife ahụ omenala anyị onye rara omenala si na omenelu ka anyị eme ọma na-akwarụ rigoo na elu jee biri na omenala ka anyị na-eme onye igbo ị bata be na ife izi onye igbo ji echere nwanne ya ọjị ọ gịnị ọ kwa nzu ka ị ya-ebi onye bịara be gị o buru nzu ahụ o jee tụọ nzu ahụ i biri ya ka ọ tụọ gịnị nzu na-esignify purity obi dị ọcha obi dị ọcha i ji nabata onye bịara be gị onye buru nzu ahụ jee tụọ gosi obi dị ọcha ya ji bata gbakwute gị be gị ụnụ tachaa nzu nke a ga ọdọ na ala i wepụta ọjị nye ọjị ahụ ka ụnụ wee gbaa ndụ nwanne na nwanne o wee were ọjị ahụ gọọ ndụ na ndụ ụnụ ya adụ gọọ ọganihu ụnụ gọọ ife dị mma gọọ chi dị mma ya bịa gọọ ife ọjọọ ya gbapụ ebe ụnụ nọ gọọ ndụ ikwu gọọ ndụ ibe gọọ ndụ ọgọ na nwunye gọọ ndụ enyi na anya ọma ọ gọcha ọjị ahụ ọ waa onye were ọjị ahụ taa ụnụ tacha o wee weta nkwụ enu na chakachaka dị akọ na mbubo o weta nkwụ ahụ ọ gbaa ya nwa chakachaka na iko ọ kpọkuo ndị tọrọ nta na ngwunye anọ na asị anwụ nkwụ ọwa ikere ha unu ewee nkwụ ahụ nwụọ unu nwụchaa ya o wee nwezi ife o ji bịa be gị ọ gwa gị n'ibe anyị etu anyị si na-eneghara omenala anyị anya sị na anyị na-eṅomi ndị ọcha nọ ndị ọcha ji biskit eme ọjị ọ bụrụ omenala be ha ndị ọcha nwere omenala wee nwayọọ dokwachacha omenala ha ahụ ejighị ya egwu egwu onye ọcha ya eji omenala egwusi egwu ntarị ọ dịghị mba o onye ọcha bịara be anyị ị kpọọ nna gị afa ọ gwa na nna gị ekwensu gwa nọ nna ka ị ya-esozi ya na-akpọku nne na nna ya wụ saint unu kperu ọha aghụghọ eh? onye ọcha nwere omenala dokwa ya onye ọcha pụta ete ọ sị gị na roman katọlik roman katọlik onye ọcha sị gị jee kawa roman katọlik ọ wụkwa omenala nke ndị roman eh? ndị amerịka nwere omenala nke ha omenala nke ndị amerịka bụ deism ndị india nwere omenala nke ha omenala nke ha bụ hinduism ndị juu nwere omenala nke ha omenala nke ha bụ judaism ndị china nwere omenala nke omenala gịnị shintoi ndị arab nwere omenala nke omenala nke ha bụ islamic o nweghị mba ụwa enweghị omenala obodo enweghị omenala ma na obodo ahụ adịghị mma ịdị adị wee na-asị ibe anyị ka anyị chighanụ n'omenala anyị na o kwuru omenala ndị na-eche ndị na ọdịnala ndị na-eghere ha nri nkụ dị na mba na-eghere mba nri mmụọ dị na mba na-eche mba donu ibe anyị ka anyị chighanụ n'omenala anyị donu ndewo nna anyị ukwu n'ebe a ka anyị na-eweta nnọkọ anyị na odogwu nwoke anyị bịara n'obi ya n'ụbọchị tata dị ka e si mara ọ gwabula anyị afa ya ọ gwabula anyị afa ya mana anyị ga-arapụkwa ya ka o chetakwara anyị afa ya ọzọ tupu anyị apịachie
afa m ọzọ m na-echetara unu na afa m bụ high chief ezeudu asikowe ọnwụzirigbo ọgbanje abụ m onye ụmụ ọfọ uru agụma obi ọfịa nza ozubulu nna anyị ukwu ndewo ebe a ka anyị na-eweta nnọkọ anyị na ya na njedebe wee na-asị unu na anakpụ tv ga na-ewetara unu ife unu kwesịrị unu na-ama ọkachasị ozubulu akara anọ amakwa egbema eziora nza n'ebe a ka m na-ewetara ndị bụ na-asị e, ekene nụ afa m ka bụkwa maazị gil okwu ndewonụ